moni nonse ndabweranso ine bambo ali lero mutu wathu ndi madzi otuluka muthanthwe vesi loloweza ndi yesaya 26 vesi 4 khulupirani yehova nthawi zamuyaya pakuti mwa ambuye yehova muli thanthwe lachikhalire lero tiphunzira kuti timalambira mulungu tikamamukhulupirira kodi madzi adayamba akutheranipo tangoganizirani momwe mungamvere ludzu mwinanso mungakhale okhumudwa komanso ofowoka kalekale mulungu adauza mose kuti atsogolere aisraeli kutuluka mwa aigupto ndipo mose adatero koma adali ndi vuto la madzi umu ndi mmene zidakhalira madzi adali atawatheranso aisraeli ndipo adayambanso kudandaula kwa mose nchifukwa chiyani unatitulutsa mwa aigupto kuti tidzafere mchipululu muno iwo anadandaula palibe chakudya chabwino pano ndiponso palibe madzi akumwa sanadandaule za izi kamodzi kapena kawiri mobwerezabwereza iwo ankadandaula ndipo kunyinyirika kwawo kumakulirakulirabe koma kodi mose kudali kuyamba kumva za iwo kudandaula chilungamo chake nchakuti anthuwa adadandaulapo za kusowa madzi zaka 40 za m'mbuyomo pa nthawiyo mulungu adauza mose kuti amenye thanthwe ndipo madzi adatuluka madzi migolomigolo adatuluka ndipo adapitirira kutuluka mthanthwelo kwa nthawi yonse yomwe anthu adali pamalopo kotero apa adalinso opanda madzi m'malo modalira mulungu kuti adzawasamalira iwo amadandaula ndi kuwiringula ndipo mose monga amachitira nthawi zonse adapempha thandizo kwa mulungu mulungu adauza mose kuti atenge ndodo yake ndodo yake yoyendera ndipo ayitane mchimwene wake aroni kenako amayenera kusonkhanitsa anthu onse pamodzi munene ndi thanthwe pamaso pawo kuti liwapatse madzi adatero mulungu mose adali atapirira kwa nthawi yayitali koma pakutha zaka 40 akumva aisraeli akungodandaula izi zidamukwana ndipo adakwiya iye anali atatopa ndi kung'ung'uza kwawo komanso kudandaula apanso iwo anali kuonesa kuti sakukhulupirira mulungu mose adakwiya kwambiri mpaka adaiwala kuti ndi mulungu amene amachititsa zozizwitsa zonse kuchitika mulungu anali atapangitsa madzi kutuluka mtanthwe zaka 40 zapitazo ndi mulungu yekha amene angapangitsenso madziwo kutuluka koma mose anaiwala ankaona kuti iye ndi amene angapangitse madzi kutuluka mtanthwelo tamverani anthu opanduka inu tikutulutseni madzi kuchokera mu tanthwemo mose adakalipira anthuwo koma sanayankhule ndi tanthwelo monga momwe mulungu analamulira anakweza mkono wake ndi kumenya tanthwelo kawiri ndi ndodo yake ndipo mulungu adatulutsa madzi mose ayenera kuti anasangalala kwambiri mu mtima mwake kwa kanthawi ayenera kuti ankafuna kulalatira anthuwo kwa nthawi yayitali ndipo mwina zidali zokoma kumenya mwalawo koma mose adapereka chithunzithunzi chakuti mphamvu yakutulutsa madzi idachokera kwa iye ndi aloni ndipo mulungu sadalandire ulemu wake mose akadamvera zikadakumbutsa anthu kuti ngakhale iye ndiye adali mtsogoleri wawo iye amauzidwa zochita ndi mulungu ndipo mulungu adalankhula naye m'mawu ake odekha mose mose sunandikhulupirire sudayeseko olo kundilemekeza monga woyera pamaso pa aisraeli adatero mulungu chifukwa cha ichi sudzalowesa anthu awa m'dziko limene ndiwapatse nthawi yomweyo mose adazindikira kulakwa kwake iyenso anali atayiwala kudalira mulungu iye anali atayiwala kwa kanthawi kuti ndi ndani kwenikweni adali kutsogolera israeli kwa zaka 40 mose ndi aroni anali atavutika mchipululu kwa zaka 40 anali atatsogolera anthu a mulungu koma mose ndi aroni sakadatha kulowa mdziko la lonjezano aisraeli amayenera kuzindikira kuti munthu aliyense amene akutsogolera aisraeli amene amayenera kukhulupirira mulungu kotheratu komanso kutsatira malangizo ake mulungu amafuna kuti timulemekeze ndi kumpembedza amafuna kuti timdalire iye amafuna kuti tidziwe kuti adzakhala nafe tsiku ndi tsiku timapembedza tikamachita zomwe akufuna ndipo timampembedza